Hey! mba oche eze aghasaala hey! ọbara onye mgbanwe akwasụọla chukwu onye okike ọ n'anya ka ị na-ele ha ị gbaziri nkịtị ị gbaziri nkịtị mba obodo anyị bụ obodo e ji mara ndị bụ agụ mana kịta gịnị mere gịnị mere agụ adịrọzị n'obodo a agụ adị ọzọ n'obodo a Hey! Oh, oh, oh. gbachi m wene na nkụta m gotere ata m o. Hey! o tekwago vuru eje we afịa na ihe afịa gbatakwara ile ya Hmm. oyi ọ dị ka ọ dị ọ pụta owere m Ha! mba ndị be anyị kwuru na nwaanyị na-ebe akwa na nwa ṅụrụ azụ ara nwoke dakwanụ ibi onye ṅụrụ ya azụ ife o were onye

biko n'egbughị oge ihe m ji wee kpọọ izu a bụ ka anyị kpaa nkata gbasara ọtụtụ ihe a na-eme n'obodo anyị ọ na-agbazi mmadụ anya n'obi biko ka m jụkene unu anyị ga-anọdụ ebe a fikọ aka na-ekiri ndị a a na-ebesisi anyị isi ka ọkụkọ ka m jụọ mgbe ọnụ ka ị na-ekwu maka ya ka ị chọrọ ka anyị mee unu ncha ma ihe na-eme ọ bụrọ ka e bido kpọwa mmadụ afa ịkpọ mmadụ aha abarọ uru eh? mana ihe m na-ekwu ka anyị ncha jikọọ aka ọnụ were ofu obi nụọ ọgụ a ka anyị zọpụta obodo anyị n'aka ndị ajọ mmadụ ọzọ egwu na-atụ gị ịgwa anyị onye anyị na-eji nụrụ ọgụ ka ịgwa ihe anyị ji maka ya nụrụ ọgụ a Agụmba ndị kpara afa na mbụ ka hapụ akpa a na-akpọ biko aka

ịhụnanya ga-adị mgbe ọnụ chelu chelu onye bụ ịkpọ afa igwe na-atụ gị ka ọ gịnị hmm? nke a gbasakwa gị akpọrọ mmadụ afa biko nke a gbasakwa gị o o nwee onye kwuru afa ya taa ọ ya mere iji kpọbatara anyị n'oke ọhịa ka ịgwa anyị na ịbụ dike ka ọ gịnị echedị na ihe iji kpọrọ ya ebe a bụ ka anyị bịa nụọ ọgụ ka anyị nụọ ọgụ maka na otu anyị nọkwa nkịtị anyị kụkwa gidi gbam ị na-anụ ihe m na-ekwu

Ikedi ka ka m ga-esi wee nọ na mmiri ncha na-aba m anya Ikedi mụnwa bụ igwe jikọ ike nọlụ egwu a na-atụ maka mmadụ n'obodo a ọ maghị onye ọbụla ga-aka mmadụ nkịtị ama eyi m egwu kedu ife m ga-eme ife m ga-eme Ikedi Ikedi ị ga-anwụ ị ga-anwụ ka m nwere onwe m Ikedi ị ga-anwụ afụrọ m obodo ọbụla a na-enwe ndị na-achị mmadụ ịbụọ ofu onye ga-anwụ ka ofu onye chịba Ikedi ị ga-anwụ mụnwa jikọ ike ga-adị

ee otu ị na-emekwa na adị m mma o ke maka nna ya Obierika ke ka m mee ana m emekwa n'otu ole ugbo ji ana m emekwa n'otu ole n'obodo anyị a na-agụzi m akwa obodo anyị a na-agụzi m akwa ị makwa na ezi adịghịzi n'ukwu ụkwa ị makwa na ihe niile atụgharịchaala kpọọ isi ala ị makwa na anyị dịzi anyị bụzi mmadụ mmadụ na-esizi mmụọ mmụọ I- al- ihe gbasara ala obodo anyị a, ọ na-agụ m akwa ị makwa nke ka ewute m ndị ajọ mmadụ a ndị ajọ mmadụ a niile bụ ndị isi sekpụ ntị ọnwụ na-eme ikwu ihe niile na-eme n'obodo anyị a kedu ebe ha dobedere ndụ ha ga-emebe nnọọ ihe niile mesịa nnọọ na ngwa onwe ya siriri werere ma o nwerọ ihe ọbụla ga-eme ya ụgbọ ojii kedu ebe ndị ahụ dobedere ndụ ha agwa m gị na ndị ajọ nwa adịrọ anwụ gboo ị na-ekwukwu ya ị na-ekwukwu ya fa adịrọ anwụ gboo obodo obodo anyị obodo anyị bụ sọ mma obodo udo ka ọ bụzi okwu ndị nna nna anyị m cheta mgbe ndị di anyị mgbe dị n'ikorobịa maka obodo anyị ka ha tụgharịzi ọ dịka obodo nwaanyị na-eru uju ma ọ bụrụ ndị iru uju ka m ihe anyị dị ọ wụ ndụ onye ọbụla dịziri m ka nwaanyị isi mkpe ị makwa na nkịta na-atazi ọkpụkpụ a nyara ya n'olu ụmụ okorobịa anyị niile m sị gị na ihe a na-agụ m akwa ụmụ okorobịa anyị niile na-egbusizi onwe ha ọnwụ na-egbu ebe a onwe- anwụ ebe a mgbe ọbụla ọnwụ adịzị ka echichi enwere m olileanya akụkọ obodo anyị ofu mbọsị ofu mbọsị akwa niile anyị na-ebe ga-abụzi ife gara aga obodo anyị ka ụgbọ ajị a sịkwa gị o maka na okwu gị okwu gị okwu gị na-amịtakwa mkpụrụ okwu gị na-ebu nri ekpere m bụkwa nnọọ ka anyị kwụsị ịnụ ihe ọjọọ ka anyị kwụsị ịnụ ihe- ịnụ ihe ọjọọ mgbe ọbụla agwụ na-ebe ọbụla ebe nke ọzọ

ị na-atadị ọjị nne m ọ na-abụzi ka ahụ onye bi ebe ọ bụrụ okwu na ụka mgbe ọbụla a na-akọ ọnwụ ọnwụ gara nke ọnwụ gara mmadụ chi obi ya n'aka i kunie ụtụtụ ị na-arara ụla maka na akpọ n'igwe afa saa afịa ka m nụrụ ewelachapụ ọsọ ka ihu ebe e nwetagoro ezigbo atụmatụ otu anyị ga-esi wee megide ndị a n'obodo a ọ ga-aka mma na m kpọchitere ụmụ okorobịa anyị niile ebe ọ bụla ha ga kpọchite ha azụ ka anyị jikọ aka ọnụ lụọ ọgụ a

ezinne ọ maka udo wee bata n'obodo anyị biko egwu nwoke a nọ n'okporo ụzọ ebe a kwụrụ ezuzu n'ebe a sọsọ gụwa nọ n'ebe dị otu a egwu ada atụ gị ngwa kunie si ebe a pụọ kịta tupu m gbupụ gị isi